nke a bụ emma 24 tv igbo ekele m unu igbo mma mmanụ hello igbo mma mmanụ ekenekwa m unu igbo kachanụ biko gị wee na-ege anyị ntị n'ụbọsị nke taa aha m bụ ogu emmanuel ya na-akpọkwanụ emma 24 ee biko asị m unu nnọọ gị wee ji igwe na igwe onyonyo ma igwe na-ekwu okwu na-ege anyị ntị ekenekwa m unu ekene m unu ebe o buru ibu ekene m unu rinne biko na mbọsị nke taa ee o nwee okwu anyị na-aga ikwu bụ ihe ga-abara anyị uru ihe ga-abara ezinụlọ anyị uru ihe ga-abara onye ọbụla uru kedu ihe anyị kedu ihe anyị chọrọ ikwu maka ya n'ụbọsị nke taa ee isiokwu anyị n'ụbọsị nke taa bụ ihe oyibo kpọrọ why you should not do anything with these 10 people why you should not trust them ihe a ụzọ mmadụ iri na i kwesịghị ịtụkwasị obi ụzọ mmadụ iri na i kwesịghị ịtụkwasị obi ee eh, biko n'ịga n'ihu tutu anyị ebido ọ ga-amasị m ka ị subscribe eh, to our YouTube channel unu klikie like share nu videos a ma ọ wụ na ọ masị unu ee eh, gakwa na notification bell press ya so mgbe ọbụla anyị nwetara anyị wepụta ihe onyonyo ọhụrụ unu ga-ebu ụzọ wee nwee unu ga-ebu ụzọ mara anyị nọkwa na Facebook biko unu gaa na Facebook unu ruo unu eklikie like like ya na anyị na Facebook o nwe ihe anyị mere ọwa anyị nwa ka nkapị ọnụ biko ee eh, biko dịka ihe omume anyị a ka anyị gaa n'iru ozugbo ee eh, ụzọ mmadụ iri na i kwesịghị ịtụkwasị obi nke mbụ o nwere ndị nọnụ o nweghị ọzọ ha na-arụ na-awụghị ịdị na-ekwu okwu gbasara ndị ọzọ ịdị na-abugharị asịrị ịdị na-akọ asịrị destroying other people's character tarnishing their images ma ọrụ ndị sụ bekee ha na-eji ọnụ jide mmadụ ibe ha bee ha kịrịkịrị asịrị asịrị mgbe ọbụla ị fụrụ ọnụ ha chụchụchụ ọ dịrọ mma biko ọ ga-amasị m ka ị ghara iso na ndị na-akọ asịrị anọkwana n'ebe a na-akọ asịrị kwudo ha nwee otu i si nweta onwe gị n'etiti ha mee ka ha maa na ihe ha na-eme adịrọkwa mma na ọ bụghị ezigbo ihe maka na ọ bụrụ na ị gba nkịtị gị nwe onye na-ene ịmata ufu anya ọ bụrụ na ị gba nkịtị ozugbo ozugbo ma ngwa ngwa i si ebe ahụ binie pụọ ọ gị nwee ike ịwụ the next agenda a ga-eji wee nọdụ ya wee nọdụ ọdụ ọ gị ka eji na-awa ọma ọnụ the moment i si ebe a pụọ esikwa otu a butuo gị ka ngịga tọsasịa gị tọsasịa gị ndị asịrị ekwesịghị ịdị inye any kind of encouragement in any way maka ha na-eji ihe ha na-eji ọnụ mebie obodo ha na-eji ọnụ sesasịa mmadụ ha na-eji ọnụ kụkọ mmadụ naabọ isi ọnụ ha na-eji ọnụ ghasa ihe ha nwere ike ịghasa conscience ha ada arụ ọrụ unu fụ ndị asịrị unu adọji ha zee ihe zee ndị asịrị otu esi eze mgbọ unu fụ ndị asịrị yienu bulletproof unu maka ha nweta unu ha were ọnụ ha nweta unu ntarị eziokwu ekere ọnụ a maka iji ekwu okwu mana o kwesịghị ka iji na-ekwu ihe na-enweghị isi na ọdụ ihe anyị kwesịrị ịdị na-ekwu gbasara mmadụ ibe anyị ma ndị enyi ma ndị anyị na ha ma ndị ikwu na ibe ihe anyị kwesịrị ịdị na-ekwu gbasara ha wụ ihe dị mma ihe ọganihu ihe nwere ike ibunite obodo enu ihe nwere ike ime ka onye e ji maka ya kwuo ya ọ pụtakwanụ na ya udo adị na ndụ ya ọ dịghị mma mmadụ iji ọnụ na-esesasị mmadụ ibe ya biko a bịa na n'ime mmadụ iri a anyị na-ekwesịghị ịtụkwasị obi onye nke abụọ ọ wụ oje O nwere ndị na-eme ọ wụrụ na ha na mmadụ mechie enyi ihe dị ka enyi nwoke na enyi nwanyị ha mechie enyi o nwere ihe pụtara okwu menụ na enyi ahụ ma relationship ahụ emechazi gawa n'ihu ezibutere mgbasa ndị ahụ ma ọkwanụ onye ahụ pụọ ihe a m na-ekwu ụmụ nwoke na-eme ya ụmụ nwaanyị na-eme ya mana ee mpaghara ma ọkwanụ side m chọrọ isi wee weta ihe ịma atụ n'ihe onyonyo a na ihe a m na-ekwu wụ ụmụ nwoke ọkachasị ụmụ okorobịa na-emekarị ya o nwere ike ọ pụta n'ọma ahịa ma ọ bụ ebe a gbakọrọ ma ọ bụ gịnị onye a ga-ebutu ọ wụrụ onye ahụ ya na ya nọbu before mgbe mbụ ọ ya ka a ga-ebutu ọ ga-akọwa kọwa kọwa kọwa kọwa ma otu o si arịgoro ya arịtu kọwa ma ihe niile gbasara onye ahụ ihe ọkwana ihe ọ na-akọwa ihe dị mma na ihe rere ure ọ bụghị ezigbote ihe ọ na-atụsasị onye ahụ atụsasị onye ahụ were ọnụ ọjọọ na-efie na-efie na-efie na-efie na-efie ọ dịrọ mma oge ụfọdụ ụfọdụ mmadụ na-eme ihe dị otu a ma ụfọdụ mmadụ na-akpa agwa dị otu a na-eme ọ na-eme ha nweta onye ọfụrụ ma ọkwanụ ha mechazie decide ya maybe na ha achọ na isettle down na ha achọgo ịlụ nwaanyị nke eziokwu ma nke ezie i mee ị ga-aga butu onye ahụ gị na ya nọbu before were bịa na-akọrị ya n'ihu onye nke ọfụrụ nke wụnụ your new catch ị na-akọrọ ya na-akọrọ ya na-akọrọ ya ihe niile ruru unyi gbasara onye nke ahụ o nwere ike onye ahụ ị na-akọrọ akụkọ ahụ i lee ya anya ọ na-achị ọchị but n'eziokwu na ezi asụsụ i bupụtago onwe gị i mego ka onye ahụ mara ụdị mmadụ ị wụ maka ya nwa n'onwe ya nwekwara ike o nwee otu e si megide relationship gị na ya nọbu mechazie ọ gaa n'ihu ma ọwa ọkụ gị ọ makwa na otu a ka ị ga-esi wee fesasị ya ọ makwa na otu a ka ị ga-esi wee bupụta ya so ọ ga-eme ka onye ahụ gị na ya chọrọ ịba ịmago into new relationship ọ ga na-eke nkwụcha ebe ị nọ o nweghị ike iwere obi ya na onwe ya ma ahụ ya ma ihe o nwere were ya nye gị maka na ọ tụkwasịrọ gị obi ọ ọ fụrụ ihe i ji ọnụ wee mee onye nke gị na ya nọbu na mgbe mbụ so ọ ma na ọ ya nwa wụ akpachapụ anya ọ ya the next victim ma ọ wụ na ọ kpachapụghị anya gị nwe ya na-anọ na o nweghị ihe ọzọ ị ga na-eme na-awụghị pụta butuo your ex butuo your ex na-efochasị ya na-akọchasị ya ọ dịrọ mma ọ bụkwanụ ihe ọbụla ka a na-ekwu ekwu ọ bụ ihe ọbụla ka a na-ebupụ n'ọma ahịa na-akọtọgharị na ọ na-asịtọgharị some things are better left private or better kept private nọkata imechitu ọnụ gị ọ wụghị ihe ọbụla ka ị ga na-ekwu o nwere ihe ga-eme na ome like this imechitu ọnụ gị onye ahụ ị chọrọ ịnụ ma gị na ya na-eme enyi ọfụrụ ị na-akọrọ ya gbasara onye nke ọzọ gị na ya wụbugoro before ị makwa ihe ị na ụdị ị na-esend wrong signal na-esend wrong signal o rukwa na echi emechaa ọ wụrụ na relationship gị na ya ma na unu kpakọrọ ọnụ ọ wụrụ na ọ ga-enwe isi ị ma na o nwego ihe i were kụọ na mkpụrụ obi onye ahụ gbasara gị i mego ka onye ahụ maa na-ejicha gị aka even gị na ya nọkọ sef o nwere ike ọ chọọ ịgbanwe akwa ma ọ wụ gịnị ọ na-atụ gị ụjọ ọ na-atụ gị ụjọ maka echi ị nwere ike buru colored copy ya bupụ ya outside bupụ ya n'iro bupụ ya n'iro ọ fụgo sample nke a nyụrụ anyụ ọ fụgo otu i si kọchaa ndị gị na ha mabu ma ọkwanụ ndị gị na ha were mgbe oge gara aga ọ ga na-atụ gị ụjọ ume na obi agaghị eru ya ala biko hapụ ihe taa n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta hapụ ya ka ọ wụ moskito ọ taa na ọ gaana wepụta ezi obi gị sowe onye nke a ị chọrọ ka gị na ya mebe bido ezigbote ihe ma onye nke ị chọrọ ịnụ anụ ma onye nke ị chọrọ ka gị na ya baa into a good relationship dozie ọnụ gị ọfụma hapụ otu gị na onye nke ọzọ gị na otu jenu siri gaa ya si otu a dịwa atụsasịsịna ndị mmadụ maka na o nweghị onye ma echi ihe ọzọ ị kwesịrị ime wụ onye ahụ efu gị na ya weburu before wee enyi gị nwoke ma enyi gị nwaanyị before make a sure na ị nwere re- respect for that person kwanyere onye ahụ ugwu kwanyere onye ahụ ugwu ọ bụrụ na onye nke a gị na ya na-awe now ma ọ gị na ya chọrọ imekọ ihe ugbu a chọpụta na o- na ị wụ onye na-akwanye ugwu na ị kwanyere onye ahụ ugwu ya nwa ga-aka akwanyere gị ugwu karịa maka ọ ga-ama na ọ dị safe in your hand ọ dị safe in your hands ọ ga-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ confidence ọ na-emekọ ihe gị na ya na-emekọ ihe obi aga na-eti ya eti obi aga na-amapụ ya maka ọ ma na ị wụ onye na-akwanyere onwe gị ugwu na-akwakwara mmadụ ugwu gị na mmadụ na-eme gị na mmadụ na-eme ihe ma ọ kwanụ ihe unu meburu before ejesi ebupụta ya na-atọsị ya o nweghị aka ọ ga-enye gị na nke ọfụrụ kama o nwere ihe ị kwesịrị ịmụta ebe ahụ ya dị gị n'obi si ebe a mụta ihe ị ga-eji wee o nwee mistake ị ga-acorrect na nke ọfụrụ a ị correctie ya eche m na ọ ka mma otu ahụ so n'ime mmadụ iri a okwu anyị nwere n'ụbọchị taa anyị na-ekwu mmadụ ịtọ n'ime ya onye nke ịtọ n'ime ya na ị kwesịghị ịtụkwasị obi arụ eme o nwere ndị bekee kpọ pathological liars e nwere ndị wụ eziokwu one kobo adịrọ ha n'ọnụ eziokwu ihe a na-akpọ eziokwu ọ dịghị ha n'ọnụ ada eji okwu ha eme ihe i wepụta ntị otu a na-akọ akụkọ sị gị na ọ wụ onye a kwuru onye a sị gị na ọ John onye na ọ James onye na ọ Obi ha etie ị ghọtagoro ndị niile n'ebe a na-akọ akụkọ ahụ na ndị ahụ ndị ba one chance n'anya gị ha ji baa one chance maka na ị ma na onye na-akọ akụkọ ahụ ma onye wetara akụkọ ahụ eziokwu sisi adịghị ya n'ọnụ adịghị eji okwu ya eme ihe eziokwu ụfọdụ mmadụ nwere ike ha ga-aghọta o nwere otu ị ga-esi na-akọwara ha ihe dịka onye i bu ụzọ wee mata na onye a eziokwu adịghị ya n'ọnụ ị na-agwa ha sị ha na onye a ị na-ene anya onye a awụghị onye eziokwu ejighị eziokwu mara ya eziokwu adịghị ya n'ọnụ ndị a nwee ike ha ga-aghọta onye a nwee ike ọ gaghị aghọta mana mgbe anya ga-emepie mgbe onye a eziokwu na-adịghị ha n'ọnụ tinye ha n'ọrụ wee sị tọrịa maka aha ha wee ji ha wee gwọọ african salad mgbe ahụ i fu ihu ha ọ dịka e were isi ha jeje kụọ ya na pillar a wụrụ ọfụụ ma ọ kwanụ a kwaa ha isi na tiles mgbe ahụ anya emepe o nwere ike tutu anya emepe ọ wụ na ọ dịgo very late ọ wụ na oge agafego ụkwụ agafego aka agafego ọ wụrụ i jeje were obi tụkwasị onye eziokwu na-adịrọ n'ọnụ e, eziokwu na ezi asụsụ a bịa n'ala Igbo ị ma na Igbo buru ibu obodo dịgasị iche iche nwegasịrị ihe a na-akpọ ndị a eziokwu na-adịghị n'ọnụ ihe dị ka ịma atụ ị gaa ihe dị ka ụzọ ndị ebe ka anyị bụ ndị a na-akpọ ndị amaụzarị na mbaanọ imo steeti ihe dị ka iji maatụ ihe a na-akpọ onye eziokwu na-adịghị n'ọnụ bụ onye ufe ma ọkwa na onye ashị ị gaa ihe dị ka mpaghara abịrịba ma ọ bụ ihechiọwa ma ndị a nọ n'abịa steeti ndị a ndị ee saịdị gbadatawa igbo ebe a na-akpọ ndị ogbo ihe a na-akpọ ndị ahụ ndị ụgha ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ ị gbadaa ihe dị ka e, e, e, abba obodo a na-akpọ abba na anambra steeti ọ dị ka ha nọ na njikọka ma ọ something like that ihe ndị a na-akpọ ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ bụ ndị ntụ ọnụ ndị ntụ ọnụ ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ o nwere ike ọ sị gị nna na onye a tụọ ntụ ọnụ fụụ ọ ihe a na-akpọ ya O- o- obodo dị iche iche ihe dịka ebonyi steeti nwere mpaghara ebonyi ihe a na-akpọ ndị a- ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ bụ ndị ụka ada achọkwana ha achọ ha nọzi ebe niile ha nọzi ebe ha nọcha ebe niile ha nọcha ma n'ime ezinụlọ anyị ndị agbata obi anyị ebe a na-azụ ahịa nkịta rachaa ha anya ebe ahụ ada achọ ha achọ i jezie na chọọchị ama nne ha si dị ya ha juru eju na chọọchị arụme nsogbu dị ị gaa na meetings ha juru ebe ebe anyị na-enwe ọgbakọ ọ bụ na ha sị gị cherụ i nwe taya wee taya na-agba enekwana anya n'azụ hapụ akpụ ụkwụ gị gbasiwe ike maka ndụ gị ma ọ bụ na ha sị gị chere ha sịkwanụ gị gbawa kwụrụ o nwe ihe na o nwe ihe na-emenụ ọ ndị anyị maara be ha nọchiri ụzọ okwu adịrọ n'okwu ha ada eji okwu ha eme ihe maka eziokwu adịrọ ha n'ọnụ ee ọ wụ na ha sị gị ọ wụ na ha sị gị chere Mm, ọ wụ na ha sị gị gbawa o nwe ihe na-emenụ mmadụ ịtụkwasị ha obi ọ dị ka mmadụ ịga ihe ndị bekee na-akpọ suicide mission maka mmadụ ịtụkwasị onye asị obi dị ka ebe ịnọdụ n'oche kwesịrị inwe ụkwụ ịnọ but ị ma na e wepụgo ofu ụkwụ oche ahụ ma buo dozie ebe ọ ga-eme ị na-ele oche ahụ anya i chee na oche ahụ ka kwụsị ike ma na oche a ka nwee balance ọ mgbe ị nọdụzi ala n'oche ahụ ọ sụọ gị ike n'ala anya emepee gị stars esi gị n'anya na-apụta ọ otu ihe a dị ka ebe a tụkwasịra onye eziokwu na-adịghị n'ọnụ obi ọ otu a ka ọ dị ụfọdụ ihe ndị e ji ama ha a bịa n'ihe dị ka otu a na-agbakọ ma otu a mmadụ na mmadụ na-emeet ha na-achọ ka nkata niile a na-akpa ka o si n'ọnụ ha na-apụta ha na-achọ ka ha na-acontrol information ha na-achọ ka ha na-amonitor ihe ọwụna a na-ekwu ka ọ wụ na ọ hanwa na-ekwu and ọ nke ha na-akacha mma ị mara ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ na-atụkata asị bido kwenyewe ma o kwetewe na asị a ha na-atụ na ọ bụ eziokwu because ọ wụrụgo part of their nature it is consistent in their character ịtụ asị ha nọrọ na ha atụghị asị ị ma na ọ ka fọkwa ọ balanceghị a bịa n'ihe mmadụ iri anyị na-ekwu na i kwesịghị ịtụkwasị obi mmadụ ịnọ n'ime ha ha dịkwa ka ndị a eziokwu na-adịghị n'ọnụ ha dịka ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ n'ime mmadụ ịnọ a ihe ahụ ndị okwu ọbụla ha na-ekwu ma okwu ha nwere ma ebe ọbụla ha nọ ha na-achọ ka okwu nke ha buo ibu ma ọ nwee weight karịa nke ndị ọzọ ka ọ wụrụ sọsọ nke ha ka a ga na-anụ ihe ọwụna mere ha ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe ọma kwesịrịrị na ọ ka nke gị otu ọwụna ọ sọkwa ya si dị ọ bụrụ na o nwee otu e si kaa akụkọ na ọkada kụrụ nwanne gị kụjie ya ofu ụkwụ ọ gwa gị na ndị ọkada abụọ na atọ kpachapụrụ anya pịara ụmụnne ya ten kụgbuo ha ọ nwere ike ọ da agbakọkwa na ihe ọ na-akọrọ gị na ị nwere ike ịnọkọta ego isi kedu ka ọkada naabọ ga-esi wee kụgbuo mmadụ ten part of ihe ọ na-ekwu ihe ahụ ọ na-achọ ka o pull attention gị ka i gewe sọsọ ya ntị ọ chọọ ka ị na-ege nke ọzọ ọ na-ege nke onye ọzọ kwuru sọsọ ihe mere ha na-awụ nke wụ nke ọjọọ that's nke ọjọọ mere ha na-awụ the highest nke ọma na-awụ the highest abịakwa n'otu a na-akpa nkata ma otu a na-agbakọ wee na-akpa nkata ha na-achọ ka ha dịkwa in control of every conversations ọ wụ sọsọ ha ọ ga-esi ha n'ọnụ wee na-apụta nke ọbụla gbasara ha dị bigger than yours many a times ọ na-eme a na-ekwu okwu sef ha adị egedo onwe ha ntị ihe ha na-egewo time a wepụtara ebe ahụ efuru agbakọ otu ọ ga-esi kpakọ something n'ọnụ ma otu ọ ga-esi kọnstrọktụọ ihe ọ ga-akọrọ gị ka ọ tọọ ụtọ otu ọ ga-esi wee meesie ya ka ọ tọọ ezigbote ụtọ na ntị otu ọ ga-esi meesie ya ka ọ ka nke gị ọ dị egedị gị ntị ọ dị ege onye ọbụna nọ ebe ahụ ntị maka o che na nke ya kara dị important karịa nke onye ọbụla ha na-ekwu ka ọ ka ha mma n'ọnụ ha na-ekwu ka ọ ka ha ụtọ na ntị ndị efuru a na-ekwu okwu ya ndị a na-anọkata otu a na-asị ka a gaa ụlọ ụka ma ọ chọọchị asị na ihe a testimony time ya wee binie soro ibe ya je buru mic kwuwe ma ihe mee na ndụ ya ma ihe na-emeghị chefuo na ya nọ n'ime ụlọ ụka mana part of ihe o ji ekwu okwu ahụ o ji soro ibe ya je enye testimony ahụ ọ ma na o nye testimony onye ọbụna bịa na chọọchị ga-ama na o so bịa chọọchị and na ihe dị egwu mee na ndụ ya nwere ike wụrụ ihe ọma wụrụ ihe ọjọọ mana o mere ya eji pụrụ attention mana ọ chọghị ịma ma conscience ya ọ dị involve ma ọ dịghị involve so gị na ụdị ndị a na-emekọ ihe uche gị dị ya uche gị dị ya maka ha na-achọ onye ha na-eji ashine ha na-achọ onye ha na-arịkwasara rigote enu ka ndị mmadụ nwee ike ịfụzu ha ma na ha pụtago na ha bịara ụdị ndị a gị na ha na-emekọ ihe asị m gị nakwa echeki uche gị dị ya maka na ha ekwesịghị ịtụkwasị obi dịka otu ha si eme onye ọzọ onye nke ise na mmadụ iri a m gwara gị na ị kwesịghị ịtụkwasị obi ọ wụ onye o nwere ndị ka m kpọgodo ha ndị na- m kpọọ ya nnọọ ndị na-enweghị obi ụfọdụ ụmụ nwoke ọ wụ na agbọghọbịa ka ọ chọrọ ikwu okwu ya wee onye a na-enweghị obi o nwere ike sị na ihe ahụ ndị yọrọ m njụ maka na mgbe ọbụla i mepere ọnụ chụchụchụ ọ dago o meltugo ka bọta o nwedị any iota of resistance in her ndị a m na-agwa gị ndị bekee na-akọwa sị that na ọ those who falls in love too quickly before ị sị ka ị meghee ọnụ pịam ọ- ọ- ọ banyego n'ihe a na-eme o kwetego otu ị fụrụ si otu ị fụrụ o si wee maba n'ime relationship a o nweghị ike ịsị ka e wepụta time e wepụta oge gụọ isi gbasara onye a ya na ya n'abụọ chọrọ imekọ ihe kedu ụdị mmadụ ọ bụ ọ ga-ekwekwa ha n'abụọ ikpokọ kedu ụdị onye ọ wụ adị m ekwukwa na ụdị ndị a wụ onye ọjọọ ma ndị ọjọọ o nweghị ndị ọjọọ ha wụ kama ana m agwa gị wụ onye na-ene m gị wụ onye na-ege m ịmata ufọ ntị ka ị mara na onye ahụ awụghị onye ọjọọ kama oge ụfọdụ gị nwa kwesịrị ịma na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa a, ị kwesịrị ịdị na-eze wound ị na-eze mkpọbi ụkwụ ị na-eke nkwụcha maka ada ama ama kedu nke wụ ike nkwụcha ọ wụghị ịfụ mmadụ i jeje maba nna a na-agụtụ n'isi na o nwere otu e si a-calculate one or two things pịa ya pịa ya pịa ya pịa ya eziokwu mmadụ nkịtị ka a wụ but ị ga-eme nke i ji wụrụ mmadụ nkịtị ihe ị na-eme ihe ahụ ka i mee ka the risk kwenwuo gị ikpokọlatanwu mgbe ọ ga-eme ọ gbajuo dọrọ ka ị nwee ike control the risk ọ bụrụ mmadụ pụta pịam na nna I love you kwam ị dago immediately tutu ị maa nke na-emenụ o sigo na relationship ahụ mapụ mabanye ebe ọzọ onye ọzọ ọ fụ ọ fụkwa onye ọzọ n'anya so ụdị mmadụ a anwakwana anwa emekwana mistake nọkata jee jee jee were secret tii ya n'aka anọkatakwana je sị ya ya nọdụ ala ka i nye ya ndụmọdụ gbasara onye a ị fụrụ ya na ya na-abụ nọ e, e, e, ọnwa gara aga ma izu gara aga ma ụbọchị gara aga ana m agwakwa gị nke na-eme eme ị gwa ya nye ya advice nwere ike ịbara uru gbasara onye ahụ ị nwere ike iso ị nwere ike ịwụ onye a ga-eji wee settle scores mana ebe o si aka njọ na e ji gị settle scores ahụ o ruo nwanne echi ị fụ na ya na onye ahụ nọkwa ha adịghịkwa together again onye ahụ na-agago na shedie onye ahụ na-emechigoro ibe akwụkwọ so by then ị fụ na ọ dị very dangerous mana oge ụfọdụ gwanụ m otu ị ga-esi wee hapụ nwanne gị ma ọ bụ enyi gị ka ọ na-akpafu ka ọ kpafuo ị gba ya nkịtị ebe ọ na-azọhie ụkwụ ebe ọ na-azọhie step ị nweghị ike ịkpọ ya sị ya nwanne m ebe ị na-aga nekwanụ ka ọ dị maka na oge ụfọdụ ị gbaa mbọ sị ka i nye advice ahụ o nwere ike backfire mechazi regret wee n'ọkwala ihe ma ị gba ndị a nkịtị mana otu a ga-esi wee were onye ị ma ama were na-eme ya ihe were na-agwọ african salad onye kụchaa ọ pasịara ibe ya due to na onye ahụ enweghị obi ife ị kpatụ ya aka ọ fall gị in love ị jụọ ọ sị gị na ya dị in love that she can't help it mana at the end of the day ị fụ na ihe na-ejupụta ya n'obi wụ obi mgbu ihe na-ejupụta ya wụ ọnụma iwe onye ọ wụ na-awụrụ ndị na-ekwesịghị ịtụkwasị obi onye ị fụ na-alọvụ mmadụ ma na fall in love too quickly ị kwesịghị iwere ihe information siri ike were nye ya maka na o nwe ọnọdụ ọ ga-anọ na that new relationship ọ nọ n'ime ya release information ahụ e nwere ike wezie wee chụwa gị were chụwa gị so ị kwesịghị ịtụkwasị onye ọbụla na fall in love too quickly because ya nwa adịghị sure of onwe ya o nwe ihe a na bekee na-akpọ a sị na mmadụ dị insecure ọ tụkwasịghị onwe ya obi ya nwa amaghị ọ maghị otu ọ ga-esi protect nwa onwe ya o kwenyere na the next relationship ya na-aba nwere ike ihe ilu nke ochie o rukwu o buru mistake o mere na nke ochie banye na nke ọfụrụ ihe na-ebenụ ha aka na-ebe Ee, oge ụfọdụ adị m aghọtakwa na ọ dị nke ha na-akpachapụ anya eseti onwe ha up ma ọkwa na ọwụ na ma ọnụma ma iwe eh, ma gnashing of teeth so na ya na everything ah, ma iru uju ma gịnị oge ụfọdụ dị nka ha na-enjoy the drama dị nka ha na-enjoy the drama so ọ bịazi oge ụfọdụ mee ya ebe o kwesịrị ifocus gbasara relationship ma mmekọ mmadụ na ibe ya ọ ga-ekwe efocus maka past experiences ọ dị risky gị na ụdị onye ahụ emekọ ihe ọ bụ ụdị onye e nwere ike ịtụkwasị obi maka adị eji okwu ya eme ihe so gị na onye a na-emekọ ihe ọbụla ị na-eme uche gị dị ya ka ị ghara break your own heart ebe ị na-achọ ka ị save onye ọzọ from breaking hearts ee eh, biko this video ọ dịtụ ogologo mana dịka otu o si dị m ga-akwụsị ya na nke ise a ana m ayọ unu ka unu gaa chọọ ka unu gaa gaa unu ga-ahụkwa the second part na YouTube gaa klikie na ya ka unu getọpụ nke ise fọrọ afọ maka nke ise a fọrọ afọ ehe ọ bụrụ na ị gechaa ya ị ga-ahụ otu ị ga-esi wee ghọta na mmadụ iri a a gwa gị okwu ya na ikwesịghị ndị a ndị na ikwesịghị ịtụkwasị obi ị ga-amụtakwanụ ihe buru ibu n'ime ya ee biko ihe ọzọ m na-ayọ unu wụ tutu ị pịachie ihe onyonyo gị a kawa ahụ sọbskraịbụọ na our YouTube page klikie like gaa na notification bell klikie ya so that mgbe ọbụla anyị nwekwanụ new video ka unu wụrụ ndị ga-ebu ụzọ ka ị bụrụ onye ga-ebu ụzọ wee mara ka i nwee idea na adịkwa ama ama anyị nwego new video ka uche gị dị ya gaa na Facebook unu alaiki anyị like tunu na anyị biko na o nweghị ihe anyị mere ị ghọta gaa nụ like anyị adịkwa ama ama ihe a wụ ịmatu 4 tv ka uche unu dị ya igbo mma mma nụ igbo ekene m unu igbo ka emesịanụ bye bye bye bye nụ